agụtala m ya ugboro abụọ n'ọwa ozi soshal midia ebe Kenneth Okonkwo kwuru na Peter Obi si na ADC pụọ na ọ ga-apụta na ọ na-alụrụ prezidenti Bola Tinubu ọlụ mana aghọtaghị m ya aghọtaghị m ya chaa chaa ọ bụ Peter Obi ma ewu na ọkụkọ so mara na o nwere ruo ya afọ ojuju na akụ na ụba ka ọ bụ Peter Obi chọrọ iji ohere nhọpụta afọ 2027 gosi na ọ bụ ya meriri na nhọpụta nke afọ 2023 n'ezie Peter Obi ekwuola ya na njem ya na-emega na mba ụwa dị iche iche nọzọ ọnọdụ ka ịmụ ọlụ site n'ite ndị isi ala mba ụfọdụ ahụ jiri ohere ya na-ajụta ha ma na-aghọta ka ha si lụrụ obodo ọlụ e ji ama atụ dị iche iche na ọ bụ maka ịmụ ọlụ na ụdị ahụ ka ya ga-eji wee lọta bịa bụrụ osote onye isi ala otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC kwesịrị isite na nkwekọrịta kpọlite Peter Obi ka ọ zọrọ ya ọkwa onye isi ala maka na Peter Obi bụ ọkaibe ya n'inwe ịhụnanya na mmasị ndị ala anyị ma bụrụkwa ọkaibe ya n'ịkwụba aka ọtọ na ịlụrụ ndị obodo ọrụ mmepe nakwa inwe ọmịiko n'ebe ndị obodo nọ makakwa na ọ bụ ndị mpaghara Southern Nigeria ka ọchịchị ruru n'ime oge a achọba achọba mpaghara zonu South East na ụdịka fọdụrụ afọ anọ mana ADC ghara ime ya otu ahụ ihe ọ ga-apụta bụ na ha ga-emere onwe ha nhọpụta maka ịkpọlite onye ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala Naịjirịa otu anyị na-elo na ọ ga-eweghachita ụdị ọnọdụ a hụrụ na PDP n'afọ anọ gara aga oge onye ji ma ọ bụ ndị ji ego tụmadị ego dọla gogburu ndị agụụ so mee nhọpụta ndị kwenyere na onye bu ewu bu igu ka ewu na-eso n'agbanyeghị ma ya bụ onye bu ewu bu igu o churu echu maọbụ gbaa ọlụ na omume o si otu a dị ịhụ na ndị ahụ ga-emefu ego maka ịzọ ọkwa ịzọrọ ADC ọkwa onye isi ala bụ otu n'ime ha ga-enwe mmeri n'ụdị ụkwụ ga-eji kpọọ Peter Obi maka na ọ dịghị njikere inye onye ọbụla shishi maọbụ tọrọ maka ịtụnyere ya na mgbapụta o si otu a dị ọ bụrụ na eriri ji ngwugwu atọghe na ụdị Peter Obi ga-eji hapụ ADC banye n'otu n'ime otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ji obi ọcha na aka naabọ eche ịnabata ya ma ọ chọọ ịbata na nke ha ọ ya ma o si otu a dị bụ na oke osisi adaa na ụdị ụmụ nnụnụ ga-eji fesaa ma e lota na maazị Ayo Fayose chịbụrụ Ekiti steeti n'oge gara aga kwuru ya na Peter Obi naanị ya bụ ide ji ụlọ ADC abụ m Chukwuma Ogbonna onye nke m kedu ka ozi ụga si masị gị ma ọ ka o si masị gị biko mee ka m mata n'ohere like maọbụ comment ma zigara ndị ọzọ ozi ụga